Inu nonse pano pa Lahiri K TV tipangeni subscribe, share, like video yathuyi. Malawi muno timakondana, timaopa Mulungu. Asilamu ndi Akhristu timanyadirana, timakondana, timalemekezana. Chikondi chofunika, chikondi Chofunika ife a Malawi ndeu simanga muzi. Zibiritu zina za ku Malawi Congress Party zikumayankhula mwauve, zikumayankhula mwaudyo, zikumayankhula moziiwala koma chomwe mungaziwe kunena kuti zisankho zomwe zikuchitika pa 16 September sizikuimila Malawi Congress Party ayi.

chisankho cha pa 16 September mutayendesa ndipo amalawiwo amavota zaka zonse asogoleri onse amene takhala tikusankha dziko lino la malawi amasankha kuzera pa manyu samasankha kuzera Smartmatic amalawi sakufuna kugwisa ntchito matchini nkanyama koyipa Tikukuuzani a Chakwera ndi boma lanu lonunkhali a Chakwera muzichepese chosani wuzeni Annabel Mtalimanja achose Smartmatic boma tikufuna la mtendele amalawi masomphenya awo ali ku dpp amalawi masomphenya awo ali pa apm amalawi masomphenya awo ali pa A Kabambe ndi chipani cha utm ndiye mbutuma zina mwalandira ndalama zibiritu zina mwalandira ndalama mukusowa ndalama ya sopo mukumayankhulira mcp mukumanyoza a Malawi chifukwa mukamanyoza chipani cha dpp cha aford cha udf cha utm muziwe kuti mukunyoza a Malawi mukulimbana ndi a Malawi. Ndiye chomwe tingakuuzeni kunena kuti a mcp muchenjere Malawi si wanu Malawi dziko ndi la Amalawi dziko ndi la munthu wina aliyense Amalawi akufuna avote mwa mtendere ndipo Amalawi sakufuna nkhondo Amalawi akufuna zisankho za bata ndi mtendere. Pali atsogoleri osiyanasiyana Atupele Muluzi, Enock Chihana, a Kabambe, a Peter wa Mutharika, a Chakwera, a Ras Chikomeni, a Davie Mbewe onsewo ali ndi zipani zawo ndiye inuyo a mcp musazitenge ngati zisankho zikubwerazi za inu nokha. Zisankho zikubwerazi za zipani zonse m'Malawi muno. Ndipo tikufuna mulemekeze a Malawi. A Malawi enake akunena kuti sakufuna machini a Smartmatic. Chonde zichepeseni a Malawi Congress Party. Tikukupemphani a dpp, a aford, a udf, a utm, a Mayi Joyce Banda ndi chipani chanu cha PP. Tapangani gwirizano nonsenu muombola Malawi. Tikufuna Malawi wamtendere sitikufuna Malawi wongoopsezedwa sitikufuna Malawi wolemera mtsogoleri achakweratu analibe kena kalikonse anali wonyamula matope panopo pokutha 5 years ndi billionaire ndi munthu olemera ndipo a Chimwendo Banda musiye kuwaopseza a Malawi musiye kuwatenga a Malawi ngati zisiru kukangana muzikangana ku MCP komweko muzilimbana ndi Mumba koma musamalimbane ndi a Malawi musamalimbane ndi zipani zosusa boma mukamalimbana ndi zipani zosusa boma a Chakwera mukulimbana ndi a Malawi a eni ziko lino chifukwa ziko lino ndi la munthu wina aliyense nde tikupempha a Enock Chihana A Enock Chihana, gwiranani manja ndi zipani zinzanu zotsutsa boma kuti muombole a Malawi amene mukuwafuna kuwatumikirawo. Mukufuna kutumikira a Malawi? A Kabambe, gwiranani manja ndi APM, gwiranani manja ndi Atupele Muluzi, gwiranani manja ndi Mayi Joyce Banda kuti muombole a Malawi. A Malawi akuzunzika. Tikukupemphani a Kabambe komwe muliko, a Kabambe komwe muliko, APM komwe muliko tachitanani, tachitani gwirizano, umodzi, muombole a Malawi, a Malawi akulira, a Malawi akuzunzika, dzichepeseni, tagwiranani manja, Atupele Muluzi komwe muliko khalani ndi umunthu. Tikukupemphani, Amalawi akuzunzika, atopa ndi nkhaza za Malawi Congress Party, atopa ndi kuphedwa, atopa ndi kuopsezedwa, atopa ndi kukumana ndi mavuto osiyanasiyana dziko lokhala lawo, tachitani alliance. Anthu omenyera maufulu akuyankhula, omenyera maufulutu, tikukupemphaniso gwiranani manja kuti muombole Amalawi amene akuzunzikawa. Tumikirani a Malawi. Wina aliyense ali ndi ufulu woteteza dziko lino la Malawi kuti a Malawife tichoke mu ng'anjo ya moto imene tikukumana nawoyi. Pa 16 September sitikufunanso chipani cha Malawi Congress Party kuti chitengenso boma. Ndipo a Chakwera ali ndi mapulani ofuna kubera koma sizitheka, Mulungu ali ndi a Malawi amene akuzunzikawa. Boma, apolisi, achitetezo chonde gwiranani manja ndi Amalawi pofuna kuti muawombole mu utsogoleri wankhanza womwe ulipowu. Tikufuna ife umodzi. Amalawi tipangeni like, share video yathuyi komanso osaiwala kupanga subscribe pano pa Lahiri K TV.